Anna Heussaff Is úrscéalaí mé. Tá trí cinn d'úrscéalta bleachtaireachta nó coirscéalta scríofa agam go dtí seo, foilsithe liom, Bás Tobann, Buille Marfach agus Scáil an Phríosúin, agus tá ceann eile ar an bhealach, tá súil agam. Tá cur síos agam anseo ar cuid de na pointí is mó a bhíonn le cur san áireamh nuair atá scéal den sórt seo, coirscéal, á scríobh. Agus tá mé ag caint ar úrscéal cúpla céad leathanach, b'fhéidir, nó b'fhéidir leaga, leagan níos, níos giorra de sin. An chéad réimse ceisteanna ná. Cén sórt scéil atá á scríobh agat? Cinnte is coirscéal é ina bhfuil corpán, mistéir, dúnmharú agus mar sin de ach tá iliomad cineálacha difriúla úrscéalta mar seo ann le céad bliain anuas ar fud an domhain Ní, tá Agatha Christie imithe i bhfad ó shin, tá na mílte scríbhneoirí eile agus na milliúin léitheoirí ag tabhairt faoi úrscéalta den sórt seo agus mar sin ní Agatha Christie ná Scandi Noir ná a leithéid sin amháin atá ann. D'fhéadfá, mar shampla, an bhéim a bheith agat ar an aicsean, D'fhéadfá an bhéim a bheith agat ar an bhfiosrú atá ar siúl ag na Gardaí nó póilíní i dtír eile. Nó b'fhéidir béim níos mó ar an tsíceolaíocht, ar intinn an duine, ar an gcoimhlint sa duine daonna idir olc agus maith, nó ar an gcoimhlint idir an duine aonair agus an pobal. Tá an-chuid úrscéalta mar seo ina bhfuil léargas le fáil ar shaol pobail ar leith in áit ar leith agus sin é a mheallann na léitheoirí chomh maith leis an scéal féin, an plota a bhfuil an scéal sin tógha timpeall air. Tá an-chuid úrscéalta mar seo ar úrscéalta staire iad, mar shampla Peter Tremayne, scríobhann sé úrscéalta ina bhfuil Sister Fidelma, sa mBéarla atá siad, Sister Fidelma, atá ag plé le dlíthe na mBreithiún sa seachtú haois in Éirinn agus tá sraith breis is fiche, beagnach tríocha úrscéal mar seo ann. Tá úrscéalaí Sasanach, CJ Sansom, a scríobhann úrscéalta, coirscéalta bunaithe ar saol na dTúdarach i Sasana sa 16ú aois. Sa tréimhse chéanna in Éirinn, Tá úrscéalta le Cora Harrison lonnaithe sa Bhoirinn i gContae an Chláir an lae inniu, sa séú haois déag agus díreach fad nuair a bhí dlíthe na mBreithiún fós i réim ach an saol ag athrú. Tá Seán Ó Dúrois, a scríobh úrscéalta suite i gCúige Uladh sa naoú haois déag, Conor Brady, a scríobh cinn atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath sa tréimhse chéanna, agus ar ndóigh i nGaeilge. freisin Biddy Jenkinson, tá gearrscéalta coiriúlachta iontach maith scríofa aici agus an lárphearsa ná an tAthair Pádraig Ó Duinnín, bleachtaire. Mar sin tá ana rogha agat. Tá, cén sórt stíl nó guth a bheas agat? Mar shampla, stíl éadrom, tá sin. coitianta, an rud ar a dtugtar cozy crime i mBéarla, ní bheidh sé, ní bheidh sé do do choinneáil i do dhúiseacht san oíche ag imní faoi, faoi, faoi riocht, an riocht ina bhfuil an duine daonna, nó stíl liteartha, stíl méaldrámata, stíl machnamhach, mhachnamhach, tá ana-roghanna agat. Rogha eile ná aoir a scríobh ar an genre seo nó aoir ar an stát nó ar an sórt ainmhí atá sa duine agus conas mar a theipeann orainn ár saol a chaitheamh go maith. Mar sin, caithfidh tú an cinneadh sin a bheith déanta agat agus ar ndóigh, bí ag léamh agus spéis agat agus meas agat ar an rud atá ar intinn agat a scríobh. An dara réimse ceisteanna le cur ort féin le linn na hoibre ná na carachtair, mar tá lárcharachtar riachtanach sa scéal a bheas ag déanamh fiosraithe ar, ar an marú nó ar an gcoir atá ag croí an scéil. Bean nó fear, duine óg, duine meánaosta, duine aosta. an Garda atá ann, más in Éirinn atá an scéal lonnaithe, nó b'fhéidir iriseoir, dochtúir, adhlacóir, dlíodóir, breitheamh. Tá na roghanna seo ar fad le fáil in úrscéalta den sórt seo agus tá sin Agus caithfidh tú ceist a chur ort féin, cén fáth go bhfuil seo á roghnú agat? An é go bhfuil eolas agat nó go bhfuil tú in ann eolas a fháil ar an ngairm sin agus an meon aigne sin chun do scéal a chur ag gluaiseacht go maith? Cad é na tréithe a chuireann ar chumas an lárcharachtair seo, an phearsa seo, an cás a réiteach? díograis oibre ar leith agus cad é atá á thiomáint sin, léargas ar leith ar chroí an duine, taithí phearsanta agus b'fhéidir tráma pearsanta a d'athraigh saol an charachtair seo, fiosracht, cad é, cad iad na tréithe seo, bhfuil tusa in ann smaoineamh ar rud éigin nua nach bhfuil ins na húrscéalta ar fad atá scríofa den sórt seo cheana féin. An cliché is mó agus is forleithne maidir leis an lárcharachtar, ar ndóigh, ná an fear meánaosta, uaigneach, alcólach, nó beagnach alcólach, atá corr agus cantalach agus a dhéanann rudaí ar a bhriseann na rialacha, a dhéanann rudaí ar a chonlán féin. Anois, muna bhfuil bealach nua nó bealach úr agatsa le, le, le, mar scríbhneoir, le, le casadh a chur ar an gcarachtar sin, mholfainn cineál eile duine, b'fhéidir, a roghnú agus ní gá gur duine míshona cantalach a bheadh ann, mar shampla, sraith iomráiteach úrscéalta le Donna Leon atá suite i gcathair aoibhinn na Veinéise, an, an bleachtaire, an Commissario Brunetti, is fear é atá pósta go sona agus saol sona lena chlann aige agus tagann siad sa scéal agus tá a leithéid ag Ruth Rendell, úrscéalaí ana iomráiteach, úrscéalaí Sasanach. So, so, mar a deirim, tá, tá, tá gach rogha agat ach go mbeadh cúis agat agus, agus machnamh déanta agat ar an gcarachtar seo. Ceist eile an bhfuil an dara carachtar lárnach san bhfiosrúchán a dhéanfar, cineál Watson le Sherlock Holmes mar a bunaíodh breis mhaith is céad bliain ó shin Lewis agus Morse, agus duine atá difriúil ón bpríomh lárcharachtar b'fhéidir, b'fhéidir iomaíocht eatarthu nó aighneas nó. meas thar na bearta ag an ag duine amháin ar an duine eile. B'fhéidir go go go bhfuil siad cineál ag spochadh as a chéile nó ag ag tacú lena chéile. I mo chás féin, mo úrscéalta, is iar-iriseoir í Aoife Nic Dhiarmada an an chéad phríomhcharachtar a chruthaigh mé agus tá sí féin meánaosta agus d'aistrigh sí as Baile Átha Cliath chun cónaithe ar leithinis Bhéarra. An an dara duine a tharraing mé i lár na scéalta ná an garda Réamonn Seoighe agus tá sé sin sách óg ach tá sé ar bís a bheith ina bhleachtaire. Tá fadhbanna ina shaol féin agus éiríonn teannas idir é féin agus Aoife ach cuireann siad aithne ar a chéile i gcaitheamh i gcaitheamh na n-úrscéalta agus tá an dá ról sin in ann gnéithe difriúla agus peirspictíocht nó súil dhifriúil a tharraingt isteach sa scéal. Tá scata eile carachtar riachtanach sa sórt seo úrscéil. an té atá marbh, an t-íospartach, an téarma teicniúil, nó b'fhéidir go mbeidh an dara duine marbh, nó an tríú duine, ní maith liom féin nuair a bhíonn scata acu mar caillim spéis sa chéad duine nó beirt má tharlaíonn sin. Tá na daoine atá faoi amhras, an duine, beirt, triúr, cúigear a bheas ann? carachtar eile a chabhraíonn leis an bhfiosrú, b'fhéidir go bhfuil siad sa scéal ar mhaithe le snáithe eile a tharraingíonn, a choimeádann an scéal ag imeacht agus go bhfuil tú in ann noda a chur isteach sa scéal de réir mar atá sé ag dul ar aghaidh. Agus ar ndóigh, an ciontóir, cé cé a rinne é agus cén ról atá ag an duine sin sa scéal a thugann orainn a cheapadh gur ar chúis eile atá atá an carachtar sa scéal. Mar sin, caithfidh tú deichniúr, cúigear déag, fiche carachtar a láimhseáil agus a bheartú cé hiad na mórcharachtair agus cé hiad na mioncharachtair agus conas, conas éagsúlacht a bheith eatarthu agus spéis a bheith againn iontu agus, agus go mbeidh an léitheoir in ann duine amháin a aithint seachas a chéile. Tá coirscéalta bunaithe timpeall ar an bplota, ar ndóigh. Ba dheacair. scéal den tsórt seo a scríobh gan plota, sé sin, rudaí a tharlaíonn agus rudaí eile a tharlaíonn mar gheall ar na rudaí sin agus cad é an, conas mar a leanann na heachtraí a chéile agus go bhfásann eachtra amháin as eachtra eile nó go bhfuil siad ar fad fite lena chéile. Is dráma beatha agus báis an sórt seo úrscéil agus is é an dráma sin a mheallann na léitheoirí thar aon rud eile. Agus conas a láimhseálfaidh tú an dráma sin agus cad é atá le rá agat faoi gné an-lárnach den scéalaíocht? Mar sin, ar ndóigh, tá corpán ann, tá cúis amhrais faoi. cúinsí an bháis, tóir na fírinne, réiteach a tharlaíonn gan choinne ach gan a bheith chomh mór gan choinne nach gcreidfeadh an léitheoir ba shaonta é. Nó muna bhfuil gné éigin acu seo agat, caithfidh tú smaoineamh, bhuel, cad é atá á thabhairt agat don léitheoir a shásóidh iad in áit, b'fhéidir, ceann de na bunghnéithe riachtanacha sin. As na gnéithe sin a fhásann an teannas, an mhistéir, na noda, cúpla snáth a bheith sa scéal, bíonn sé ag teastáil chun go mbeidh aird an léitheora ar rud amháin agus fós tá ag éirí leat rud éicint eile a chur isteach nach dtugann siad b'fhéidir mórán aird air go dtí go dtuigeann ceann de na fiosraitheoirí, de na bleachtairí, ó, bhí tábhacht leis sin agus níor tugadh suntas dó ag an am. Ní hionann mistéir agus mearúil a bheith ar an léitheoir, nó an léitheoir a bheith trí chéile á rá, níl cliú agam cad atá ag tarlú. Ní amháin nach bhfuil cliú agam cé a rinne é, ach níl cliú agam cad atá ag tarlú, cé hiad na carachtair éagsúla seo. Mar sin caithfidh tú obair a dhéanamh ar sin le go mbeidh tú cineál céim nó dhó chun tosaigh ar an léitheoir géarchúiseach ach ag an am céanna go bhfuil léitheoirí in ann greim a choinneáil ar an rud atá ag tarlú sa scéal in aon am amháin. Tógann sé am, ag caint faoi am, tógann sé am na rudaí seo a oibriú amach. Caithim féin go leor ama ag smaoineamh ar an mbunphlean ag an tús, d'fhéadfá tosú le carachtar, sin mar a tharla i gcás mo charachtair Aoife Nic Dhiarmada, gur smaoinigh mé ar bhean agus a clann a d'aistrigh as Baile Átha Cliath go dtí Leithinis Bhéarra, go dtí ceantar tuaithe agus. agus go raibh sí, gur cheannaigh siad seanteach gur aimsigh sí gur tháinig sí ar nuachtán ina raibh cúpla nóta breactha faoi lámhscríofa faoi bhean a fuair bás bean óg a fuair bás sa cheantar na blianta roimhe sin agus is ón gcéad smaoineamh sin a d'fhás an scéal i m'intinn agus i mo chuid nótaí ina dhiaidh sin i gcás an úrscéil Scáil an Phríosúin thosaigh An chéad smaoineamh a bhí agam ná an scéal a lonnú sa cheantar ina bhfuil cónaí orm le fada, Cill Mhaighneann, ceantar ana-cháiliúil i mBaile Átha Cliath ina bhfuil Príosún Chill Mhaighneann agus shíl mé, bhuel, ba mhaith liom go mbeadh an dúnmharú sa scéal ag tarlú sa phríosún ach conas a d'fhéadfadh sin tarlú sa lá inniu nuair atá na mílte cuairteoirí ag dul isteach sa phríosún gach lá agus bhí orm oibriú go leor machnaimh a dhéanamh chun bunphlota a cheapadh, cé cé a rinne é, cén fáth, cé cé cad iad na cad iad an cad é an bunscéal atá timpeall ar sin. Nuair atá an bunphlean sin agat, ansin ní foláir tosú ag scríobh agus Fad atá an scríobh ar siúl beidh a lán smaointe eile ag teacht chugat. Beidh tú ag rá leat féin, Ó, dáiríre, ní chreidim sa charachtar seo, tá gá le gné eicínt eile a chur sa scéal seo. Bhí carachtar agam ag tús an úrscéil, Buille Marfach agus tá sí ina luí ar thaobh an chnoic, gortaithe ag tús an scéil agus bheartaigh mé go luath sa scéal, Tá gá aici seo le fear céile agus tá gá le sórt aighneas idir an bheirt aca agus teannas eatarthu agus nuair a thug mé ní amháin an fear céile ach fear eile a raibh cineál b'fhéidir nó níl muid cinnte caidreamh aici leis sa ghrúpa atá ar saoire siúlóide le chéile, nuair a thug mé an triantán sin sa scéal chuidigh sé go mór leis na heachtraí agus na himeachtaí a chruthú agus a choimeád ag imeacht. Mar sin caithfidh tú bheith ag scríobh agus ag glacadh céim siar gach anois is arís, gach caibidil nó dó agus a rá leat féin An bhfuil seo ag dul sa treo is gá? An bhfuil an iomarca agam? An bhfuil rud eicínt breise le cur isteach anseo? Conas tá mé chun fás agus agus agus cur síos spéisiúil spreagúil a dhéanamh ar an rud atá ag tarlú? Sa phlota seo agat sa choirscéal, tá comhtharlú nó dhó ceadaithe mar tarlaíonn comhtharlú sa saol, tarlaíonn sé go minic go gcastar daoine ar a chéile gan coinne, a bhfuil nasc éigin eatarthu, mar shampla, ach ná bí ag brath ar an gcomhtharlú mar rud a bhfuil bunréiteach an scéil ag brath air, mar ní bheidh na léitheoirí róshásta, aithneoidh siad gur sórt cleasaíocht atá ar siúl agat. Ná bíodh eagla ort sa choirscéal faoi gur foirmle atá ann. Cinnte is foirmle atá ann go bhfuil. corpán, go bhfuil duine marbh, go bhfuil cúis amhrais ann, go bhfuil fiosrú ar siúl, go bhfuil noda agus rudaí a chuireas ar seachrán muid agus agus go réiteofar an scéal ag an deireadh. Nó b'fhéidir go scríobhfaidh tusa an sórt seo úrscéal agus nach réiteofar é ach ar bhealach éigin eile go sásóidh tú na léitheoirí. Ach Tá foirmle ann mar go dtugann sé struchtúr don scéal agus laistigh den fhoirmle sin tá tú in ann do rogha rud a dhéanamh. Tá tá foirmle ag baint le gach cluiche peile agus iománaíochta a imrítear gach seachtain agus a mbionn na milliúin ag breathnú orthu mar gur maith leo an fhoirmle sin, is maith leo an struchtúr sin agus is maith leo an dráma a tharlaíonn taobh istigh dó agus an dráma sin a bheith difriúil gach uile uair agus is mar sin a smaoinímse ar an bhfoirmle sa scéalaíocht seo. Cúpla rud eile a bhaineann le coirscéal a scríobh, a phleanáil agus a scríobh, an áit ina bhfuil an scéal lonnaithe. Is gné an-láidir den scéalaíocht seo é an áit, a bhfuil cineál pearsantacht ar leith ag baint léi, mar shampla, Dún Éideann, Cathair Dhún Éideann ag an scríbhneoir Ian Rankin, Oxford agus an ceantar ina thimpeall ag Morse, an Bhoireann, mar a luaigh mé, sa 16ú aois ag Cora Harrison, Los Angeles ag Michael Connolly agus a lán lán eile. Mar sin, is áit í ina bhfuil atmaisféar láidir, áit a bhfuil eolas agatsa uirthi mar scríbhneoir ionas go bhfuil tú in ann agus go bhfuil spéis agat san áit seo. B'fhéidir pobal atá meascaithe idir daoine atá fréamhaithe le fada san áit agus daoine nua, an strainséir a thagann isteach agus a chuireann cúrsaí cineál bun os cionn, b'fhéidir. nó áit a bhfuil an-stair ag baint léi agus bhfuil tú in ann leas a bhaint as sin. Mar shampla, i gcás Chill Mhaighneann i m'úrscéal Scáil an Phríosúin, tá idir phobal seana-bhunaithe agus pobal nua sa cheantar, Tá foirgnimh an-stairiúla agus tá, mar shampla, an reilig is sine i mBaile Átha Cliath, Bully's Acre, ina bhfuil an-an-atmaisféar agus bhain mé úsáid as sin sa scéal. Thíos an cnoc cois Life tá Páirc Chuimhneacháin an Chogaidh. Tá láithreacha mar sin. a bhfuil spéis ag daoine iontu ar a son féin agus ar féidir úsáid a bhaint astu mar chuid den scéal. Mar an gcéanna, más ceantar tuaithe a roghnaítear, leithinis Bhéarra, tá sléibhte móra drámatúla agus is féidir atmaisféar a chruthú as sin, cuanta beaga ceilte ar féidir le rudaí tarlú cineál gan gan éinne eile ag faire b'fhéidir, tá pobal láidir áitiúil agus ag an am céanna tá daoine a tháinig as baile isteach, tá cuairteoirí, turasóirí sa cheantar chomh maith. Mar sin tá éagsúlacht ar féidir tarraingt uirthi. Tá cúpla gné eile ar mhaith liom trácht orthu maidir le tabhairt faoi gearrscéal nó úrscéal bleachtaireachta a scríobh. Tá gá le taighde a dhéanamh. Is beag scríbhneoir murar chaith tú do shaol ins na Gardaí nó i d'iriseoir cúirte nó a leithéid sin, nach mbeidh gá agat le roinnt eolais sa bhreis a bhailiú faoi ionas go mbeidh tú in ann sonraí atá inchreidte agus spéisiúil don léitheoir a chur sa scéal. Nuair atá na mionsonraí inchreidte agus spreagúil, Glacfaidh an léitheoir le cúpla gné sa scéal nach mbeidh, nach mbeidh sochreidte dáiríre, ach beidh an léitheoir sásta glacadh leo mar go bhfuil an t-iomlán réalaíoch nó go bhfuil an t-iomlán sa stíl chéanna. B'fhéidir gur stíl cineál fantaisíochta a bheadh ann ach é sin a bheith de réir a chéile nó stíl, mar a déarfá, magúil nó, nó, nó fealsúnach nó a leithéid. Ach pé stíl atá ann go mbeidh. an insint a thugann tú go mbeadh go leor mionchur síos ann a choimeádas spéis an léitheora. Tá tú in ann, ar ndóigh, taighde a dhéanamh ar an idirlíon ach ní chreidim gur leor an taighde a dhéanfaidh tú ar an idirlíon agus níl gach rud ar an idirlíon inchreidte ach an oiread, gan amhras. Mar sin, téigh sa tóir ar chúnamh ó dhaoine a bhfuil an t-eolas acu. Bíonn daoine an-fhlaithiúil leis na rudaí a bhfuil saineolas acu orthu, i mo thaithí féin. Mar sin, déan iarracht aithne a chur ar gharda nó sáirsint nó duine eicínt a chuireas tú in aithne do do bhleachtaire, a bheas in ann a insint duit faoi na modhanna oibre atá ag na gardaí, má thagann sin i do scéal. Má thagann drugaí sa scéal, pé acu drugaí dleathacha, contúirteacha nó drugaí mídhleathacha, arís, Téigh ag labhairt le dochtúir, le poiticéir, le, b'fhéidir, oibrí sóisialta, le duine atá ag obair i bpríosún agus gheobhaidh tú mioneolas a thabharfas smaointe duit mar, mar is ón, is ón taighde sin go minic a thagann na smaointe is fearr a bhíonn agam féin. Nuair atá roinnt taighde déanta agat, ar ndóigh, caithfidh tú bheith ag scríobh agus fiú má tá carnán nótaí agat faoin taighde ar ghné ar leith den scéal, ní hionann sin agus an taighde sin ar fad a chur isteach sa scéal. Ní ní tráchtas atá á scríobh agat, mar sin caithfidh tú roghnú cad é atá ag teastáil a chuideoidh le do scéal. An cúram is mó, ar ndóigh, ná a bheith ag scríobh, ag scríobh, ag athscríobh agus ag athscríobh arís, agus a bheith foighneach, A bheith dóchasach go bhfuil tú ag déanamh dul chun cinn, a bheith ceisteach agus criticiúil faoin rud atá scríofa agat féin agus a rá leat féin 'conas tá mé in ann feabhas a chur ar seo? Bheith in ann plé go mion le gach abairt agus gach alt, cad é an luas atá sa scéal, cén éagsúlacht atá agat, cén sórt stíleanna comhrá, an aithníonn muid guth carachtar amháin i gcomparáid le stíl chainte carachtar eile. Tá, tógann na rudaí seo ar fad go leor ama agus go leor féincheistiúcháin agus ag an am céanna bheith in ann a rá leat féin, 'Bhuel, Tá sé maith go leor go fóill. B'fhéidir go dtiocfaidh mé ar ais agus go gcuirfidh mé feabhas arís air ach ar aghaidh liom, ná bím sáinnithe ar leathanach amháin nó i gcaibidil amháin. Nuair a bhíonn dréacht iomlán nó measartha iomlán scríofa agamsa, tugaim le léamh do dhaoine eile é. Tugaim don eagarthóir, eagarthóir an fhoilsitheora é agus is mór an tábhacht atá leis an aischothú sin agus tugaim do triúr nó ceathrar nó cúigear eile é mar go bhfeiceann daoine difriúla pointí difriúla. Deir siad, you know, tá lúb ar lár i do scéal maidir leis seo nó. ní dóigh liom go n-oibreann an carachtar sin, cén, ní thuigim cén fáth go bhfuil an duine sin sa scéal, nó d'fhéadfá úsáid eile a bhaint as, as carachtar, d'fhéadfá an duine sin a bheith níos, níos lárnaí sa scéal, nó iliomad rudaí, smaointe maithe a thagann ó, ó dhuine a léann an scéal. Ná bíodh eagla ort tuairimí léitheoirí a fháil mar ba mhaith leat go mbeidh léitheoirí á léamh nuair a fhoilseofar é agus b'fhearr a bheith muiníneach go n-oibríonn an scéal mar mhistéir, go mbraitheann na léitheoirí an teannas, nach raibh siad ag súil leis an duine ar ciontóir é nó í ag an deireadh. Tá na rudaí seo ar fad, tá tú in ann iad a thástáil agus dul siar orthu ach an sórt sin aischothaithe agus athmhachnaimh a dhéanamh. Mar sin, tógann sé am úrscéal maith téagartha a scríobh. Más úrscéal cúpla céad leathanach é formhór na scríbhneoirí in aon teanga in aon tír, tógann sé idir sé bhliain agus dhá bhliain, sé mhí, gabh mo leithscéal, sé mhí agus dhá bhliain lánaimsire oibre an scríobh sin, an taighde, an t-ullmhú, an scríobh, an. t-athscríobh a dhéanamh agus mar sin tá gá do chroí agus do intinn agus b'fhéidir d'anam agus do chuid allais a chur ann agus dá réir sin tá sé an-tábhachtach sásamh agus sult a bhaint as lena linn sin.